Bilisisi mi filɛbaga bɛɛ lajɛlen an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ wale ɲuman dɔn aw ka sow kɔnɔ aw sigiyɔrɔ la ni wagati in na foli an b'o ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ an y'a fɔ ye wagati bɛɛ ka fɔ wagati bɛɛ an bɛ mali seko ani dɔnko maabaw wele an ni u ka na jɛ ka masala u ka hakilinaw ani u yɛrɛ ka laɲiniw an ka se ka masala olu kan ani aw b'a fɛ ka minnu dɔn u la ani u bɛ baro kɛ u kan bi an ye mɔgɔ min wele ka na ale tɛ maa dogolen tugun zikiridala don ale de ye zikiri fuseni konate ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn ni o cogo ye nka o kɔfɛ an bɛ foli di a yɛrɛ ma a ka foli la kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ a bolo ni wagati na k'u ka kanubagaw la an ka sɔrɔ ka don an ka kuma kɔnɔ salamu alekum alekum salamu rahamatulayi taala wa barakatuhu

Alihaji Mamadu konate ale ka zikiri fuseni don, ok o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen, fuseni konate ale yɛrɛ ye dugu jumɛn mɔgɔ ye? Alihamidulilayi fuseni konate bɛ bɔ Afiriki yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔ, Mali tilala région caman ye, Mali deuxième région zikiri fuseni bɛ bɔ yen n'o ye kulukɔrɔ ye, kulukɔrɔ mara n'o ye joyila ye joyila fana mara n'o ye masigi masigi mara n'o ye ka bɔ juladugu tun na baninko juladugu tun na zikiri fuseni bɛ bɔ yen fuseni yɛrɛ bangera yen ni ala ka jɛ nka ala ye an sigiyɔrɔ bɛn bamakɔ commune six ɲamakɔrɔ jalobugu ma fuseni sigilen bɛ yen miziki ka ca dugukolo sanfɛ munna zikiri fuseni konate ale kɛra zikiri dabaga ye ɛɛ alihamdulilayi i ka question diyara n ye kosɛbɛ ɛɛ zikiri Fuseni ka zikiri kanu f'a kɛ zikiri dabaga ye, an b'a fɔ diinɛ kanu don, diinɛ dɛmɛ don, kira kanu don, sabula a tun ka di zikiri Fuseni ye n fitini n ka laɲini na ka kɛ wajulikɛla de ye, nka Ala ma o nɔgɔya n ma, i n'a fɔ aw bɛ wajuli sira dɔn cogo min na nka ala y'a nɔgɔya n ma sira wɛrɛ fɛ n'o kɛra zikiri da ye n'an taara donba ninnu na sisan an bɛ to ka dakurun ɲɛ fila fila fɔ to ka dakurun ɲɛ fila filaw fɔ sani ale ka waajuli daminɛ bɔn alihamdulilayi o kɛra quatre-vingt-quinze seize dix-sept dix-huit dix-neuf ka na fo mais f n'a ka baara kɛ zikirida yɛrɛ ye an b'a fɔ n k'o daminɛna 2001 2002 2003 ka na donc o kuma an commencéra an bɛ zikiri da kɔɲɔ yɔrɔ ninnu na i n'a fɔ i filɛ k'o min fɔ o zikirida kɔnɔna na parce que i ko a y'a daminɛ aw tun bɛ taa misiri kɔnɔ o y'a sɔrɔ fɔlifɛnw tun b'a kɔrɔ walima fɔlifɛnw tɛ i ka zikiri kɔrɔ wagati la non bɔn o waati in na an bɛ taa misiri la an tɛ fɔlifɛn kɛ o hali o waati la Fuseni ma zikiri da a yɛrɛ ye nka fɛn min y'an fa ye ani an mɔkɛ n'o ye Racine Sall ye an tun bɛ sigi o ka zikiriw de kan an bɛ to k'olu de da misiriw la bɔn mais sisan an y'a ye k'a fɔ zikiri Fuseni Konate misikiw kɔrɔ aw bɛ jouer ni fɔlifɛnw ye ɔ o hakilinaw na parce que fɔlɔ a tun tɛ yen mais a ye baara dɔw de kɛ yaasa aw ka se k'o adapter misiki kɔnɔ zikiri kɔnɔ awɔ alihamdulayi parce que diɲɛ o dama de ni diɲɛ yɛlɛmana i bɛ yɛlɛma n'i ma yɛlɛma diɲɛ bɛ yɛlɛma i da la ee sani bi cɛ pour que mɔgɔ tun ka télé filɛ fɔlɔ a tun ka gɛlɛn o y'a sɔrɔ noir blanc de b'an bolo après o bɔra yen en couleur nana o m'a bɔ teleya la dɛ nka a y'a filɛli diya misiki donnen zikiri kɔrɔ a t'a bɔ zikiriya la e bɛ kuma min fɔ o de bɛ se k'a bɔ zikiriya la i bɛ kɛwale min kɛ o de bɛ se ka e bɔ zikiridaya la sinon o ma foyi tiɲɛ a bolo Zikiri Fuseni fan fɛ ani ka faamuya la mais aw y'o misiki in i n'a fɔ aw ni dɔw de ye baara dɔw kɛ yaasa e bɛ se k'o misiki don i ka zikiri kɔrɔ ee bɔn an ni dɔw bɛ baara kɛ o ye jɛko ye sabula i bɛ taa studio min na o studiotigiw ka baara ye nka a bɛ kɛ ni e yɛrɛ fana ka yamaruya n'i ka jɛn ani misiki in ka ɲi a la a ye nin bɔ a la nin don a la a bɛ kɛ ni e yɛrɛ ka yamaruya ye an'i ka jɛn ye ou bien a y'a ta a ka ɲi cogo min na a y'a kɛ ten o bɛ dépend e yɛrɛ kumakan na fɔ donc alihamdulayi n'o kɛra n b'a fɔ an ni studiotigiw de bɛ baara kɛ o kan voilà ok mais zikirida in kɔnɔna na yala Zikiri Fuseni Konate i ni maa dɔw jɛra ka baara kɛ zikiri kɔnɔ wa zikirida sira fɛ ne ni maa dɔw jɛnna ka baara kɛ sabula fɛn min ye n terikɛ ye n'o ye Zikiri Nuhun Jabate ka bɔ kɛ jija ni n' ye dɔnkili dɔw da ɲɔgɔn fɛ clipw bɛ yen o kɔfɛ fɛn min ye zikiri mohamed kaba côte d'ivoire daloa ni waati a b'an fɛ mali la yan n ni ale jɛna ka zikiri dɔw da ɲɔgɔn fɛ fana dɔn ko misi fɛn min ye an karamɔgɔ zikiri solomani jara ale tila k'an caman fara ɲɔgɔn kan an ye zikiri dɔw da an karamɔgɔ la ani an fa la n'o si ma tijani ye o kɔfɛ sɛki sufi bilali jalo ale tila k'an weele an jɛna ka labɛn dɔ bila an zikirilaw caman don n ni zikirilaw caman ye baara kɛ o sira in fɛ mɛ i ka zikirida daminɛna wagati min na i ni zikirila dɔw ye ɲɔgɔn dɛmɛ a baara la n b'o kɛ waati min na fɛn min y' karamɔgɔ madu konatɛ ale tun bɛ n bilasira o waati la mɛ ka kɛ n ka baara ye kɔɲɔ yɔrɔ ni fɛn fɛ ne sigiyɔrɔ la yan n ni dɔw jɛna ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn min ye balimakɛ Ali Sisoko ye Ala ka hinɛ a la, n n'ale ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, Zikiri Adamu Bagayogo n n'ale ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, Siriman Kɔnɛ n n'ale ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, fɛn min ye Zikiri Bashaka Dunbiya n ni ale ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, n ni olu jɛra ka groupe former yan, an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. fo ka na se waati in na sisan i n'a fɔ aw ka groupe kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ i ye ali sisoko i y'ale tɔgɔ fɔ ale fana tun ye zikiridalaba ye an fɛ mali kɔnɔ yan nka ala y'a ka kalifa minɛ a la yala adamadenya ta sira jumɛn tun bɛ e ni ali sisoko cɛ mɔgɔya sira la ee n b'a fɔ ne ni ale ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya bɛɛ tun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ sabu ali ka don zikirida la ale tugura karamɔgɔkɛ kɔ o ye mamadu konatɛ ale ye ne sɔrɔ kɔ a tugura o kɔ an kɛra kelen ye ka kɛ balima ye ka kɛ sinjima ye o kɔfɛ min ye ali kalan zikiri la n'o ye isufu kɔnɛ ye o ni ne tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔnku n b'a fɔ fɛn bɛɛ bɛ ne ni ale ni ɲɔgɔn cɛ a sera waati la ne ni ali tun bɛ si dilan kelen kan o don la fɛn ba tun bɛ ne ni ale ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya sira an y'a dɔn bɛɛ ye dɔnkilidala de e ni ali sisoko i bɛ se ka nin wagati in na mɔgɔ hakili lajigin ani ka taasibila jumɛn ɲɛsin ali sisoko ma zikiri kɔnɔna na ee alihamdulila o tɛ ko gɛlɛnba ye nka ni ala sɔnna ne kelen tɛ ɲɛmɔgɔ kɔrɔ zikirilaw bɛna jɛ ka fara n kan ka taasibila kɛ ali sisoko ye an b'a labɛn na ni ala ka jɛ nka ni kɛnɛ in kan yan n bɛ se ka min fɔ ali sisoko ma aa diɲɛ bɛ mɔgɔ nɛgɛn dɛ diɲɛ bɛ mɔgɔ nɛgɛn diɲɛ bɛ mɔgɔ malasa

an balimakɛ n'o tun ye zikiri ali sisɔkɔ ye ala ye ale ka kalifa minɛ k'a to denmisɛnninya na k'a to ala fana ka sira kan an b'a ɲini ala k'a la sɔn sumaya ye o kɔfɛ an bɛ sigi ale bi ka na fuseni konatɛ ale nɔfɛ yala zikiri fuseni konatɛ i ye kasɛti bɔ san ɛɛ alihamdulila zikiri fuseni ka kasɛti fɔlɔ bɔra deux mille sept deux mille sept a kasɛti titiri jumɛn jumɛn o tun ye sli ye yala i bɛ se k'an hakili jigin dɔɔnin sla

Jasoronalitigi ye kira Muhamadu ye kira sanuman ok mais nin kasɛti in bɔli kɔnɔna na yala Zikiri Fuseni Konate i ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ nin kasɛti in bɔli kɔnɔ wa? ee alhamdulilahi an b'a fɔ n ye gɛlɛya sɔrɔ nka gɛlɛyabaw tɛ sabu mɔgɔ daminɛ fɛn na ko o ko mana siri musaka ko la n'o t'i bolo an b'a fɔ i ma tila fɔlɔ alihamdulilayi sinon kabi deux mille quatre deux mille cinq fuseni ye album in bɛɛ labɛn ka ban pewu nka se tun tɛ fuseni ye k'a kɛ alihamdulilayi an ni kamalen dɔ de ɲɔgɔn ye n'o ye jigi sagara ye ka wa titibugu la ale de fuseni kasɛti financé a bɛnna deux mille sept ma donc Fuseni kasɛti in bɔ o waati ka bɛn deux mille sept ma voilà donc an ka fa fana b'o fɔ an ye ko gɛlɛya o gɛlɛya bɛ yen n'o gɛlɛya laban ye hɛrɛ ye k'an kan'o fara gɛlɛya kan wa hɛrɛ o hɛrɛ bɛ yen n'o hɛrɛ kɔ ye bɔnɛ ye k'an kan'o fara an ka hɛrɛ kan donc fuseni bolo bi nin tɛ gɛlɛya ye nin tun ye sira de ye hali sa zikiri fuseni konatɛ an bɛ wagati min na album joli bɛ zikiri fuseni konatɛ alihamdulila zikiri fuseni album naani de b'a bolo nka bientôt duurunan bɛna bila sugu la ala ka jɛ zikiri fuseni konatɛ an y'a ye k'a fɔ i ka dɔnkili bɛɛ lajɛlen kɔnɔ i bɛ mamadu konatɛ i b'ale sunya kɔnɔ yala mamadu konatɛ ale yɛrɛ mun de ye zikiri fuseni bolo ee alihamdulilayi bi ko mamadu konatɛ an b'a fɔ ale ye zikiri fuseni ka fɛn bɛɛ de ye n fa don n ba don n karamɔgɔ don n ɲɛmɔgɔ don n kalifa yɔrɔ don bi k'a fɔ ko zikiri fuseni ale mamadu konatɛ don voilà donc konatɛ ye n ka fɛn bɛɛ de ye an y'a ye fana k'a fɔ wagati la i ye dɔnkili dɔ da usumani serifu madani hayidara la o ye an hakili jigin hayidara ka kɔrɔlen kunun ani bi Maaw hakili jigin o la n'o de ye hayidara yo hayidara yo hakilina jumɛn de ye fuseni bila ka nin dɔnkili da karamɔgɔ hayidara la ee alihamdulilayi umaru dɔnkili ɲinin yɔrɔ man ca ne yɛrɛ de sigira ka miiri kunun ka nin cɛ in ye a ko man di si mɛ bi ka na a ye bɛɛ bɛ girin a kɔ ka ni cɛ ye kunun foyi t'a bolo mɛ ka na a ye bi fɛntigiw bɛɛ bɛ a bolo ka ni cɛ ye kunun u y'a bali ko bɛɛ la mɛ ka na a ye bi ale bɛ mɔgɔw psɛburu ni mɔgɔ ko kɛ sun ka se ka kɛ ka ni cɛ in ye kunun k'u y'a bali ala ka diinɛ fɔli la ka na a ye bi n'ale ma kuma diinɛ yɛrɛ tɛ ɲɛ ne y'a dɔn mɔgɔ t'i yɛrɛ sɔn ni ala tɛ kunun minnu y'a bali bi bonya min b'a kan bi o ka di olu ye walahi nka u tɛ u tɛ se u tɛ se k'a sɔrɔ u yɛrɛ ala de b'a di u ye mangoya min bila a kan kunun a ka d'u ye o ka to a kan bada bada o kana bɔ a kan fiyewu nka mɔgɔ t'i yɛrɛ sɔn ni ala tɛ ne yɛrɛ y'a ye dɔrɔn sayi n'i ye ko o ko ye jɔni bolo sabu bɛ kɛ mɔgɔw ye dɛ nka ala de sɔnna donc jɔn t'i yɛrɛ sɔn ni ala tɛ o y'ala la o kɔfɛ zikiri fuseni kɔnatɛ laɲini jumɛn bɛ e la bi zikiriko in kɔnɔna na zikiri fuseni yɛrɛ mago bɛ fɛn jumɛn na ani laɲini jumɛnw na bi a b'a fɛ minnu ka sabati a ka zikiriko in kɔnɔna na filɛbagaw ni kanubaw tulo b'an na wagati ee alihamdulilayi pisisi zikiri fuseni hami bi dɔnkilida kɔnɔna la an b'a fɔ o ye baarakɛ minɛn ye baara tɛ kɛ baarakɛ minɛn kɔ ni zikiri fuseni y'o dafalen sɔrɔ bi diɲɛ don o don kanubaw bɛna dɔnkili kuraw mɛn min b'u nimisi wasa o baarakɛ minɛn dɔ ye mun ye caméra de tournage b'o la an bɛ dɔnkili bɔ bi mɔgɔw t'a clip ye

ni hali bi an bɛ pisisi média ani sanfɛ an ni maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye zikiri fuseni kɔnatɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma zikiriko in kɔnɔna na nin wagati in na an y'a dɔn ka fɔ aw caman sigilen don ka fuseni kɔnatɛ aw bɛ aw caman bɛ yen minnu y'a kanu nka mɔgɔ caman bɛ minnu t'a dɔn a bɛ sɔrɔ cogo min na fuseni kɔnatɛ donc sisan a bɛna a ka nɛgɛjuru sira a bɛ sɔrɔ cogo min na k'o di anw ni aw bɛɛ lajɛlen ma fuseni kɔnatɛ

Ni ne tun ye bi an ye fuseni konate weele ka na masala fɔlɔ min kɛ an ni aw ye an bɛ segin ka kuma di zikiri fuseni ma hakilina labanw ani don don laban min bɛ a bolo bi an ka nin plateau in sanfɛ yan k'o kɛ an ka sɔrɔ ka kanbɛn di ɲɔgɔn ma alihamdulila an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana ye ala ka ba an ka jamana ala ka kɛlɛ suma ala ka diɲɛ ba suma bana kura bɛ diɲɛ na sisan n'o y'u ka banajugu ye ala ka diɲɛ mɔgɔ kisi a ma ala ka silamɛɲɔgɔn bɛɛ kisi a ma ni ala ka jɛ ka ala ka ɲini ala fɛ an karamɔgɔ ala k'u mɛn an ye ala k'an mɛn u kɔ k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye ala ka kɔmɔgɔ ɲuman di an yɛrɛ ma ala k'an fatu silamɛya kan kira bonya kama sɔli ala so sɔli ayiwa lamɛnbagaw filɛlibagaw ni ne tun ye bi an ye min sɔrɔ k'a di aw ma an balimakɛ ale yɔrɔ la n'o de ye zikiri fuseni konate an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ a y'aw sɔgɔlen to bisisi media la Waati bɛɛ lajɛlen an bɛ na kuraw di aw ma.